aw ni yanguma zamɛ dumanba ni video in sponsoriselen don sogo awusu fɛ sogo awusu bɛ kalabankura jamadonyako de b'i bolo i kan ka misi kuturu kelen san walima misi kuturu kelen tilancɛ sogo awusu mɔgɔw bɛ yen nɔ k'i lafiya o ko de la an b'an ka sogo kolen jɛlen pasi an b'a kɛ da la k'a yiran n'a yɛrɛ tulu ye n'o kɛra min kɛ an bɛna tulu k'a la k'a yiran fɔ a ɲɛ ka bilen n'a ɲɛ bilenna min kɛ an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ marinadi binkɛnɛ k'a la Yeti ni kɔn an b'o fil'a la o ko koɲuman an bɛ sɔrɔ ka na jaba dɔɔnin dɔrɔn k'a la ka n'o yiran ɲɔgɔn fɛ f'a ka kɛ i n'a fɔ an ka jaba in fana ɲɛ bɛ bilen an b'a kɔgɔko jateminɛ i bɛ kɔgɔ k'a la k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a yiran miniti damadɔ ka sɔrɔ ka n'a ji don aw yɛrɛ ɲɛ b'an ka ji ɲɛ na kelen n'i b'a fɛ i ka zamɛ ɲɛ ka ɲɛ dɔrɔn i b'a yiran ka ɲɛ dɛ an ka malo kolen jɛlen pasi an b'a yɛlɛma an ka ɲintin kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a yɛlɛli dabɔ sa O waati kɔnɔna na an ka sogo fana bɛ tobi fo ka mɔ n'a sɔrɔla legumu ka d'i ye i bɛ se ka legumu k'a la nka bi ta in na ne ma n yɛrɛ bila legumu ko la an bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla an ka sogo magayara dɔɔni a bɛ komi an ka sogo in magayara dɔɔni dɛ an b'a kɔgɔko jateminɛ i b'a kɛ i n'a fɔ i bɛna kɔgɔ tɛmɛ a la dɔɔni sabula i kan ka malo k'a la ale fana bɛ kɔgɔ ta an bɛ zarafa ka episi mugu dɔɔni k'a la ka sɔrɔ k'a ɲaami ɲɔgɔn na k'a datugulen to yen nɔ miniti damadɔ n'a kɛra k'a ji jiginna an bɛ forondobani fil'a la ka sɔrɔ ka puwavɔrɔn fana an bɛ se k'o ni tigɛ k'o fili a ɲɛfɛ ka marinadi binkɛnɛ k'a la ka n'o ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka tasuma da dɔgɔya a kɔrɔ k'a to yen nɔ a ka wusu a fɛrɛ ma zamɛ kɔni duman o bɛ wusu de dɛ An tɛ ɲinɛ an ka da kɔ n'an ka da kɛra k'a ji jiginna kosɛbɛ an bɛna tulu dɔɔni funfun a sanfɛla la an yɛrɛ kɔni b'a dɔn zamɛ ni tulu kabako de tɛ ni tulu caman man d'i ye i bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn ka tasuma da dɔgɔya a kɔrɔ tuguni k'a to yen a ka wusu a fɛrɛ ma miniti damadɔ an ka zamɛ selen tɛ nin nin de ka di sa wa sogo awusu b'aw ka bila la aw ka jamadonya sogoko la sogo kulɔko la a ye sogo awusu wele u ka ɛnfɔrɔmasiyɔn bɛɛ lajɛrɛlen filɛ nin ye ja kan aw bisimila